Nkhani yaikulu yomwe timakumbutsana pa tsiku la lero inali nkhani ya kufunikira kopita ku nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala yomwe ndi mizikiti. Mzikiti ndi malo amodzi omwe mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anayamikira kuti ngati pali malo abwino kukhala munthu ndiye mu mzikiti. Ndipo ngati pali malo oipa woyenera kuti munthu azipewa kukhalitsa kapena kupitapita ndiye ku misika. Misika tikudziwa kuti zochitika ku msika zambiri za chinyengo, ena kulumbirira zinthu za boza ndi zinthu zambiri zimene zimachitika ku msika. Nkuona ngakhale. tikusoma Fiqh ya Madhhab a Malik akunena kuti akuti malo amene ali bwino kuchita wudhu ukamapita malo amodzi mwa iwo ndiye kunsika. Akuti ukamapita kunsika zili bwino kupanga wudhu. Chimodzimodzi ukamapita kukakumana ndi wachikulire mtsogoleri wa dziko akuti zili bwinonso kuchita wudhu chifukwa siukudziwa kuti kodi kumene ndikupitaku ndikakumana nazo zabwino kapena zachabe ndiye kuli bwino ukamapita kunsika kapena kukakumana ndi mtsogoleri wa dziko kuchita udhu apa akufuna kutisonyeza kunena kuti nsika ndi malo omwe zochitika zake zambiri sizimakhala zachilungamo ndiye pofuna kuziteteza kuti ukhale m'manja mwa allah subhanahu wa taala kuchita udhu chifukwa udhu ndi dangalira kuwala Choncho uthenga wathu umatilimbikitsa kunena kuti, ifeyo ngati Asilamu, malo athu abwino kukhala ndi munzikiti. Kukhala kwa munzikiti osati kungokhala kubwera kuzagona kukhala ngati malo ogona ayi, koma kubwera ndi cholinga choti kuzachita ibaada, mapemphero Allah Subhanahu wa Ta'ala. mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallama m'mawu ake pamene amalongosola za magulu asanu ndi awiri omwe azakhale pansi pa mthunzi wa allah subhanahu wa taala pa tsiku la chimaliziro mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallama adalankhula kunena kuti wa rajulun qalbuhu muallakun bilmasajidi kuti ndi munthunso yemwe mtima wake nthawi zonse umakhala ukulumikizana ndi mizikiti, kutanthauza kuti pa pulogalamu yake ya tsiku ndi tsiku imene amakhonza iyeyo amayikapo kuti pa nthawi yakuti ndikakhale mu mzikiti. Osati nthawi ya Swalah yokha ayi, koma nthawi zambiri munthu ngati wapeza mpata, ngati wapeza danga, apite akakhale mu mzikiti kumutchula Allah Subhaanahu wa Ta'ala, kuchita mapemphero osiyanasiyana, kuwerenga bukhu la Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Akatero akhala ngati kuti ali pa jihaad. a, a, akuteteza malire a, a malire a dziko dziko lake nkukhala la, chipembe, la, la chisilamu mtumiki wathu muhammadi sallallahu alaihi wasallama anayerekeza kuti munthu amene amakhala mu mzikiti moyo wake wonse kumakhala kuti akulumikizana ndi mzikiti kukhala ngati kuti iyeyo akuteteza dziko la chisilamu Zimenezi zikutiuza ifeyo, zikutiphunzitsa ifeyo kufunikira kopita manyumba a Allah Subhaanahu wa Ta'ala, kaya ndi usiku pa swala ya Isha, kaya ndi pa Fajiri. Mtumiki wathu Muhammad salla Allah alaih wasallam akuti, Auzeni nkhani yabwino awo amene amayenda mu mdima kupita ku nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala kuti anthu amenewo azakhala ndi nuru azakhala ndi kuwala kokwanira pa tsiku la chimaliziro tikanena pa nkhani ya lero tsiku la jumua

Kuitana kumeneko akunena adhana. Tikamva adhana ija pa tsiku la lero, fadharul bai'a, siyani malonda, siyani china chilichonse chimene mumachita, mulunjike ku mzikiti, mulunjike mukavomere kuitana kwa uyo amene akuitanayo, chifukwa adhana ija ikuitana inuyo. Ndiponso mukanadziwa zimene zili mu adhana muja, mukanaona kuti mwina kupanda kuyankha ndi temberero.

Zomvesa chisoni, pa tsiku ngati la lero tsiku la Jumu'ah limene Mtumiki wathu Muhammad salla Allah alaih wasallam analimbikitsa kuti tikuyenera kupita pa tsiku la lero kupita ku mzikiti mofulumira, ndipo anayerekeza kuti munthu amene akupita mofulumira, molawilira, azapeza mphoto ngati ngamira. Ndipo amene angabwelepo mochedwapo pang'ono azapeza mphoto ngati ng'ombe ndiye amatsika amatsika amatsika kuzafika pa stage yoti winayo ndiye kuti azangopeza mphoto yolingana ngati dzira. Abale ndi alongo mwa Allah Subhaanahuu Wataalaa! Nyumba izi ndi nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Mizikiti ndi nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yomwe kumangidwa kwake ndiwo mapemphero. Anthu timasangalala tikamatsegulira mizikiti Oh wamangidwa mzikiti wokongola komatu Allah Subhaanahu wa Ta'aala akunena kuti innama ya'muru masaajida Allah nde amene akumanga mizikiti ya Allah Subhaanahu wa Ta'aala ndi amene ali wokhulupirira osati kukhulupirira kokhako komanso wa aqama as-salah naimika mapemphero a swala kuthandauza kuti ntchito ya mzikiti ndiko kuimika mapemphero kuti anthu azipemphera, opempherawo n'kukhala ifeyo. Choncho timalimbikitsana, timauzana kunena kuti, Tiyeni mitima yathu nthawi zonse izikhala yofuna kukhala m'nyumba mu nyumba za Allah Subhaanah wa Ta'ala yomwe ndi mizikiti. Komanso kukhalako timanena kuti osati kungokhala kuzagona koma tibwere tizakhale mu nyumba zimenezi ndi cholinga chochita ibada, mapemphero, kumpembeza Allah Subhaanah wa Ta'ala mu njira zosiyana siyana. Ndi mawu ochepa ngati amenewa ndikusiyeni m'manja mwa Allah Subhaanah wa Ta'ala.